Nach raibh sé sin iontach spreagúil? Shíl mise ag an aois ina bhfuil mise go raibh sé do-dhéanta mise a spreagadh, ach fuair mé go bhfuil brón orm nach bhfuil mé go bhfuil mé chomh haosta agus atá mé. Ach tá seo scríofa amach agam agus geallaim díbh nach mairfidh sé níos faide ná cúig bhomaite déag nó fiche bomaite nó mar sin. Tá sé scríofa amach le mé a choinneáil, measartha gearr nach rachaidh mé ar aghaidh ag caint agus ag caint agus ag caint. Bhí áthas orm nuair a chuala mé faoin tseimineár seo nó bhí na téamaí a bhí le plé ann praiticiúil agus ag baint le hábhar agus gan rian ar bith den teoiricíocht ag baint leo a bhíos ag baint le cúrsaí Gaeilge rómhinic i mo thuairim. San am chéanna, níl a fhios agam an. bhfuil mórán is féidir liomsa a rá libh ar an ábhar a tugadh domhsa le labhairt air inniu, nó baineann mo thaithí féin le tréimhse a bhí ann i bhfad ó shin, agus níl rud ar bith is lú ar dhaoine, i mo thuairim, ná bheith, ná seanduine a bheith, ag rámhaillí ar aghaidh faoi rudaí a tharlaigh fadó. Ar scor ar bith, ó tharlaigh ann mé, roinnfidh mé cúpla, cúpla smaoineamh libh. 50 bliain ó shin bhí cara liom a d'fhág Béal Feirste le dul a chónaí i nGaeltacht Dhún na nGall. Bhí beirt pháistí aige a bhí sé a thógáil le Gaeilge i mBéal Feirste. Ní raibh sé i bhfad sa Ghaeltacht gur bhuail sé le lánúin de chuid na háite a rinne iontas go raibh Gaeilge ag na páistí a bhí aige agus iad as Béal Feirste. Cad é mar atá Gaeilge ag na páistí, arsa lánúin na Gaeltachta. Ó labhair muid Gaeilge leo agus muid sa bhaile i mBéal Feirste, arsa mo chara. Tá sin iontach, arsa lánúin na Gaeltachta. Thug muid féin iarraidh ár gcuidse a thógáil le Béarla anseo agus theip orainn. Anois, léiríonn an scéal beag sin, is dóigh liom, an tábhacht atá le comhluadar, cuideachta agus tacaíocht phobail i gcaomhnú teanga. Dá mó é an comhluadar teanga, is amhlaidh is láidre í an chuideachta agus an cumas caomhnaithe teanga ann. Bhí an lánúin Gaeltachta sin á rá gur theip orthu a dteaghlach a thógáil le Béarla, ní de bharr easpa tacaíochta ón stát nó gan Acht Teanga a bheith ann nó gan Gaeilge a bheith ag státsheirbhísigh, ach go raibh an comhluadar teanga sa tsochaí thart orthu chomh láidir sin nach dtiocfadh leo troid ina choinne, go dtí, sa deireadh, gur thóg teangaidh an phobail seilbh ar theangaidh an tí. An dtiocfadh an t-am a choíche go mbeadh sé sin amhlaidh in áiteanna eile? An féidir pobal a chruthú taobh amuigh den Ghaeltacht a mbeadh an teangaidh chomh láidir sin ann go mba dheacair í a sheachaint? Níl a fhios agam, ach is cinnte gur sin raison d'être na lonnaíochtaí Gaeilge agus an cuspóir a chuir muid féin romhainn caoga bliain ó shin i mBéal Feirste nuair a bhunaigh muid Gaeltacht Bhóthar Seoighe. Bhí daoine i gcónaí i mBéal Feirste a thóg teaghlach le Gaeilge ach is troid a bhí ann an teanga a choinneáil chun tosaigh agus iad timpeallaithe ag an Bhéarla ar gach taobh. I 1961 tháinig grúpa de lánúineacha óga le chéile a d'fhoghlaim an Ghaeilge ag Cumann Chluain Ard sa chathair sin, craobh de Chonradh na Gaeilge, agus a raibh sé ar intinn acu teaghlach a thógáil le Gaeilge nuair a thiocfadh ann dóibh. Ach rinne siad amach go rachadh siad céim amháin níos faide ná an dream a chuaigh rompu agus cruinniú le chéile in aon láthair amháin sa chathair le go mbeadh an Ghaeilge ag a gcomharsa agus go gcluinfeadh na páistí an teanga á labhairt ag a macasamhail féin i dtimpeallacht nádúrtha. Tá sin simplí go leor mar chuspóir agus ní ghlacann sé samhlaíocht rómhór a bheith ag duine lena thuigbheáil. Dar leat, mar sin, gur bunú comharsanachtaí Gaeilge an rud is túisce a thiocfadh chun cuimhne chuig dream ar bith a bhí ag smaoineamh ar an teanga a athbheochan taobh amuigh den Ghaeltacht. má bhí siad, má bhí siad le troid i gcoinne tonn rabharta an Bhéarla atá ár mbualadh gach lá sa tseachtain. Ní sin an rud a tharlaigh, dar ndóighe, agus níorbh mhiste fios a bheith againn ca tuige. Le céad bliain agus breis anuas rinneadh a lán leis an teangaidh a láidriú taobh istigh agus taobh amuigh den Ghaeltacht. Is iarrachtaí stáit a bhí i gcuid mhór acu sin, ach san am céanna níor tugadh faoi chomharsanachtaí Gaeilge a bhunú ach go hannamh. Shílfeá ó thaobh bolscaireacht na hathbheochana féin de gur gá a chruthú don phobal mhór go dtiocfadh an teangaidh a dhéanamh beo arís, ní amháin sa chóras oideachais nó in institiúidí de chuid an stáit ach mar chuid orgánach de shaol an phobail féin, pobal a bhí, ar an mhórchuid, i bhfách leis an teangaidh ach a bhí in amhras go mór an dtiocfadh í a athbheoú áit ar bith mar an chéad chéim i dtreo a hathghabhála mar theanga náisiúnta. Ní hé nach raibh daoine ann a thuig an rud, nó go gearr i ndiaidh bunú an Stáit ó dheas i 1922, Thug rialtas Chumann na nGaedheal a mbeannacht do bhunú Páirc na Gaeltachta i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath agus cé nár éirigh leis an scéim sin, chruthaigh sé gur thuig daoine an tionchar arbh é teip an tionscnaimh áirithe sin a rinn gluaiseacht na Gaeilge faichilleach faoina leithéid a thriail arís. Cá bhfios, ach níor cailleadh suim go hiomlán sa smaoineamh faoi lonnaíochtaí Gaeilge a bhunú nó nuair a foilsíodh tuarascáil an Choimisiúin um Athbheochan na Gaeilge i 1963 mhol siadsan rud ar thug siad 'pobal, aonad, Gaeilge' air a bhunú fríd an tír. Ach go díreach cosúil le Straitéis 20 Bliain na Gaeilge inniu, níor cuireadh na moltaí i bhfeidhm ariamh, agus tá na moltaí fiúntacha a rinneadh an t-am sin ina luí áit éigin in oifigí rialtais ag cruinniú dusta, scéal ár mbeatha, de réir cosúlachta. Ar scor ar bith, i 1936 rinneadh iarracht eile rialtais le rud éigin a dhéanamh nuair a haistríodh cúpla céad duine siar aniar as Gaeltachtaí iarthar na tíre go dtí Ráth Cairn agus Baile Ghib i gContae na Mí le ceantair Ghaeltachta a dhéanamh ansin. Is cainteoirí dúchaise Gaeilge a bhog go Contae na Mí, dar ndóigh, agus is aistriú pobal Gaeilge ó áit amháin go dtí áit eile a bhí i gceist agus ní Gaeltacht uirbeach úr nua a bhí i gceist againne i mBéal Feirste agus ag daoine a bhunaigh Gaeltacht Ard Barra i gCorcaigh i dtrátha an am céanna. Bhí baint ag an scríbhneoir Máirtín Ó Cadhain le bunú Ráth Cairn sna tríochaidí agus is léir gur ag caint ar lonnaíochtaí uirbeacha Gaeilge a bhí sé nuair a dúirt sé Ainneoin a bhfuil d'fhoirgníocht nua déanta ar fud na hÉireann, níl i mbaile mór amháin sráid, céide, corrán, ascaill ná scéim tithe dá laghad atá Gaelach nó leath-Ghaelach féin. Agus san alt céanna scríobh sé, Caithfidh muid baile mór a thógáil muid féin agus ná bí ag ceapadh go mba ní do-dhéanta é. Níorbh fhearr, níor ghá ach áit feiliúnach a thoghadh, sórt cumann foirgníochta a bhunú, na tithe a thógáil agus busanna a bheith ag daoine le iad a thabhairt isteach is amach chuig na gcuid oibre. Teastaíonn baile mór ó lucht na Gaeilge, bunaídís féin é. Aon uair amháin a rinne muid féin amach i mBéal Feirste gur mhaith linn comharsanacht nua Gaeilge a bhunú, is rudaí praiticiúla a bhí ag cur as dúinn ina dhiaidh sin agus bhí deireadh leis an teoiricíocht, rud a bhfuil faoiseamh ag baint leis i gcónaí. Gníomh seachas caint nó b'é ná habair é déan é an manadh a bhí againn. Bhunaigh muid comharchumann agus chuir muid ciste beag le chéile le daoine a cheangal leis an smaoineamh ar dhóigh fhoirmiúil nó go dtí sin ní raibh ann ach caint. B'é an chéad rud a bhí le socrú againn ná líon na tithe a dtógfaimis le gur fiú 'pobal' a thabhairt air. Rinn muid amach go dtógfadh sé fiche teach le comhluadar ceart a dhéanamh agus d'iarr muid ar ailtire Gaelach i mBéal Feirste, Seán Mac Goill, plean a dhearadh dúinn do na tithe mar aon le halla pobail a raibh muid ag dúil le scoil a dhéanamh as ar ball. Rinne an t-ailtire amach gur fá thuairim dhá acra a bheadh de dhíth orainn don scéim agus chuardaigh muid thart le leadhb talaimh a aimsiú. Tharla sé ag an am go raibh Cumann Lúthchleas Gael i mBéal Feirste ag díol 12 acra de thalamh a bhí acu ar Bhóthar Seoighe ar imeall na cathrach atá fá thuairim trí mhíle ó lár na cathrach. Agus bhí sin iontach fóirsteanach don rud a bhí ar intinn againn. Bhí Cumann Lúthchleas Gael ag iarraidh an talamh a dhíol ina leadhb mhór amháin ach ní raibh sé ar ár n-acmhainn dhá acra déag a cheannacht agus d'iarr muid ar bheirt iar-uachtarán de chuid Chumann Lúthchleas Gael, Alf Ó Muirí agus Pádraig Mac Con Mí go ndéana Dia a mhaith ar an bheirt acu marbh, labhairt ar ár son féachaint an. Mbainfeadh siad dhá acra as an díolachán agus iad a dhíol, linne. Thoiligh siad sin a dhéanamh. Bhí sin simplí go leor, dar leat, ach go fírinneach bhain sé ceithre bliana asainn a theacht chomh fada sin agus bhí go leor lánúnacha a tháinig agus a d'imigh le linn an ama sin de bharr nach raibh rudaí ag bogadh sciobtha go leor. Ach bhí baicle beag i gcónaí ann a d'fhan leis an smaoineamh. Bhí síol geallta dúinn anois fá dheireadh ach ní raibh airgead ar bith againn leis an talamh a cheannach agus cuimhnigh gur gnáthoibrithe a bhí ionainn gan pingin ar thús nó ar deireadh againn, gan a bheith a' caint ar an £10,000 a bhí Cumann Lúthchleas Gael a iarraidh ar an talamh. B'ansin a fuair muid amach chomh tábhachtach agus a bhí sé caidreamh a bheith idir Gaeil nuair a bhí rud éigint tábhachtach á chur i gcrích againn, agus go fírinneach nach dtuigeann muid mar dhream go minic cad é an cuidiú agus an saineolas atá inár measc féin mar dhream ach muid cur le chéile. D'iarr muid iasacht airgid ar Chomhaltas Uladh de Chonradh na Gaeilge agus ainneoin nach mbímis i gcónaí ar aon intinn le chéile fá dtaobh de ghnóthaí gluaiseacht na Gaeilge, thuig siad an rud a bhí muid ag iarraidh a dhéanamh agus thoiligh siad an t-iasacht a thabhairt dúinn ach muid barántas pearsanta a thabhairt go ndéanfaimis é a aisíoc. Rud a rinn muid. Is maith liom a rá gur go ndearna muid gach an t-iasacht ina iomlán a aisíoc le himeacht ama. Dar ndóighe bhí caidreamh Gael tábhachtach againn ó thús nó bhí ailtire againn Seán Mac Goill, go mba Gael dílis é agus dlíodóir chomh maith, Séamus de Napier, go ndéana Dia a mhaith air, tá sé marbh chomh maith, a bhí sásta an obair uilig. a dhéanamh ar cairde go raibh an t-airgead againn le hiad a íoc, de bharr gur chreid siad ins an rud a bhí ar bun againn agus is ar éigean go n-éireodh linn ach ab é é. D'iarr muid cead pleanála le 20 teach agus halla pobail agus fuair muid sin. Faoin am seo ní raibh fágtha den chéad dream a chuir suim ins an scéim ag an tús ach cúig theaghlach. rud a d'fhág go raibh na costais uilig a' titim ar líon an-bheag daoine agus ó tharlaigh nach raibh deontais i gceist in am ar bith, bhí an t-ualach airgid de thús na scéime ag dul a bheith trom go leor. Ar scor ar bith. Bhí an talamh inár seilbh, cead pleanála againn agus d'iarr muid morgáistí le teach sraithe an duine a thógáil le ceithre sheomra luí agus gairdín beag chun tosaigh agus ar chúl. Bhí lucht morgáiste sásta go leor an t-airgead a thabhairt. Ach, dar ndóighe, ní scaoileann lucht morgáiste airgead ar bith go bhfuil an teach ag leibhéal an bhun-urláir, agus glacann sé airgead leis an teach a thabhairt go dtí sin. Bhí baint againn uilig le Cumann Chluain Ard, a luaigh mé roimhe, agus chuir muid gníomhais sheilbhe an chumainn i ngeall ar iasacht sa bhanc, Bíodh is nach raibh gach duine i gCumann Cluain Ard iontach sásta leis sin, ar eagla go dtarlódh rud éigin agus go gcaillfí seilbh ar an chumann féin. Ach nuair a mhínigh muid dóibh gur iasachtaí pearsanta ar gach teaghlach den chúigear a bhí i gceist, shíothlaigh an cheannairc agus bhrú muid ar aghaidh. Mar is léir ón méid atá ráite agam go dtí seo, bhí muid beo bocht agus ar an ábhar sin chinn muid ar an obair uilig a stiúradh muid féin agus a oiread den obair a dhéanamh is a bhí ar ár gcumas. Bhí sin cruaidh ar mo dheartháir Seán a bhí ina shiúinéir agus a mb'éigean dó obair adhmaid uilig chúig theach a dhéanamh é féin i ndiaidh dó lá oibre a dhéanamh insa phost a bhí aige. Féadaim a rá nach raibh lá saor ag duine ar bith againn le linn an ocht mí dhéag a bhí an cúig teach ag gabháil suas. D'iompair muid brící agus réitigh muid scafalra san oíche do na bríceadóirí an lá thar cionn. Obair cruaidh a bhí ann, ach i mí Feabhra 1969, ocht mbliana i ndiaidh dúinn toiseacht amach, Bhog an chéad teaghlach isteach sa Ghaeltacht nua ar Bhóthar Seoighe agus i gceann roinnt seachtainí bhí cúig theaghlach ann. 1970 thóg muid trí theach eile agus i 1971 bhunaigh muid scoil. Thar na blianta tháinig daoine eile isteach go dtí nach bhfuil níos mó talamh fágtha agus tá 22 teaghlach ar fad ina gcónaí ansin, idir óg agus aosta. Rugadh páistí ann, tógadh teaghlaigh ann agus fuair daoine bás ann. Anois, sin scéal comhluadair ar bith, áit ar bith, ach gurbh í an Ghaeilge teanga na muintire ann. Tá daoine a rugadh agus a tógadh i nGaeltacht Bhóthar Seoighe ar ais anois ina gcónaí ann lena dteaghlaigh féin. rud a fhágann go bhfuil an tríú glúin de chainteoirí Gaeilge anois ag fás suas sa Ghaeltacht bheag seo i mBéal Feirste, agus is cuma goidé tharlaíonn don teangaidh in áit ar bith eile, mairfidh sé insan áit seo ar feadh fada go leor, agus níl fhios ag duine ar bith againn goidé tá i ndán dó. Bheadh daoine ann, b'fhéidir, a bheadh buartha go mbeadh siad ag dul isteach i saghas commune agus iad ag dul isteach, ag dul a chónaí i lonnaíocht nua Gaeilge, ach ní sin an cleachtadh a bhí againn féin. Ní raibh ach dhá riail againn ar fad a bhain sé le lonnaíocht Gaeilge Bhéal Feirste, an chéad cheann gurb í an Ghaeilge teanga choitianta an tí, agus go gcaithfeadh an teaghlach a dhearbhú a thabhairt i scríbhinn go ndíolfadh siad an teach le teaghlach Gaelach eile dá mbeadh acu le bogadh agus bhog daoine amach ar chúiseanna éagsúla ach díoladh gach teach acu le teaghlach Gaelach eile. Gidh gur. gur bhain sé beagán níos faide as an teach a dhíol nó ní bhíonn margadh i bhfad mór ann agus tá sé teoranta. Cé nach ndearna muid féin é, is féidir iontaobhas tithíochta a bhunú a chinnteodh gur leis an phobal i gcoitinne a chaithfí an teach a dhíol le bheith cinnte nach mbogfadh duine ar bith isteach sa chomharsanacht nár mhaith leis an phobal. Taobh amuigh de sin, tá fiche dearcadh éagsúla ag daoine atá ina gcónaí ann, ar gach cineál ábhair, agus easaontaíonn muid le chéile go minic. Ach tá muid diongbháilte go mbeidh an Ghaeilge mar an ceangal eadrainn i gcónaí. Cionn is go raibh an tsaoirse sin ag daoine, creidim. Ar gach bealach, sílim gur éirigh linn cuid mhór a bhaint amach i mBéal Feirste ó thaobh na Gaeilge de. Ach sin scéal eile ar fad. Is maith liom, caithfidh mé a rá, go bhfuil níos, an bhfuil siad anseo ar fad? go bhfuil muintir Charn Tóchair anseo as Contae Dhoire anseo inniu. Le labhairt ar an Ghaeltacht atá siadsan a chruthú as an nua ins na cnoic os cionn Bhaile Mhachaire Rátha tá tá tá tá rud fíormhaith ar fad ar bun acu. Mar fhocal scoir, nach iontach an spreagadh agus an tuar dóchais é a bheadh ann agus muid ag druidim le bliain chomórtha Éirí Amach na Cásca dá gcuirfí tús le lonnaíocht nua Gaeilge i bpríomhchathair na hÉireann agus ar láthair na réabhlóide a tharla ann céad bliain ó shin. Is cinnte gur athraigh an saol go mór ó bunaíodh Gaeltachtaí uirbeacha Bhéal Feirste agus Chorcaí caoga bliain ó shin ach san am chéanna tá rudaí ann a fhanann buan agus seasmhach, is cuma goidé an tréimhse atá i gceist. Is ón bpobal aníos a chaithfeadh an treoir agus an spreagadh a theacht. le lonnaíocht nua Gaeilge a bhunú. Go dtarlaíonn a mhalairt is daoine faoi bhun 50 bliain d'aois a thabharfadh faoi. Ba mhaith freisin go mbeadh buntáistí ábharacha ag baint le daoine cinneadh a dhéanamh dul isteach ina leithéid de rud. Ba mhór an gar dá bhfaighfí cuidiú ó chiste poiblí éigin le suíomh a cheannacht nó le seirbhísí a chur isteach. Tagadh sé ón sparán phoiblí in Éirinn nó ó chiste éigin de chuid na hEorpa, tá a leithéid ann. Fuair muid féin amach i mBéal Feirste nach miste buntáistí airgeadais a bheith ag baint leis an idéalachas corruair. Cé gurbh iad na chéad teaghlaigh a chuir tús le scéim i mBéal Feirste, a chuir an t-airgead uilig ar fáil leis an scéim a thionscnú, fuair daoine a tháinig isteach ar ball suíomh tí saor in aisce nuair a bhog siad isteach. Agus ba mhór an cuidiú é sin don dream ab dheireanaí a tháinig isteach, ocht mbliana ó shin, nó ba theaghlaigh óga iad uilig nach raibh i bhfad pósta agus gan mórán airgid acu, agus b'ionann é agus deontas saor in aisce de £30,000. a bheith á fháil leis an teach a thógáil, cé gur ón chomhluadar féin a tháinig sé agus ní ó chiste poiblí ar bith. Tá mé cinnte go mbeadh corrtheaghlach ann ina measc siúd go mb'fhéidir nach mbeadh sé ar a n-acmhainn, b'fhéidir, teach a thógáil gan an cuidiú sin. Sa deireadh, má shíleann duine ar bith go mba bhuntáiste praiticiúil don athbheochan é comharsanacht nua Gaeilge a bhunú i mBaile Átha Cliath nó in aon áit eile, tá réamhshamplaí ann ag dul i bhfad siar, i mBéal Feirste agus i gCorcaigh agus, sa lá atá inniu féin ann, i gCarn Tóchair i gContae Dhoire. Ní ghlacann sé ina dhiaidh sin ach toil, comhoibriú agus cur chuige éifeachtach lena cur i ngníomh. Leis an fhírinne a dhéanamh, tá sibh féin anseo leath bealaigh ann, ar feadh a thuigim, nó más fíor an scéal a léigh mé, gur bhunaigh comhluadar comharchumann roinnt bliain ó shin d'aon ghnó le comharsanacht nua Gaeilge a bhunú i mBaile Átha Cliath agus go raibh 15 theaghlach a bhain leis.